3, 2, 1, 0 Brian Bheoirís ag léamh na nuachta ar an séú lá fichead de mhí Lúnasa, dhá mhíle is a cúig déag. Agus an lá inniu ní dóigh liom go mbeidh mé ag an bhfocal atá uaim. Tá sé agam ar ndó cheana féin ach b'éigean dom breathnú é a bhreathnú suas arís. Ní bheidh mé ag rámhaillí mórán. Tá cúpla riail le coinneáil agam inniu, súil a choinneáil ar an gceamara, gan humáil nó há áil, tá sin déanta agam cheana féin, caithfidh mé súil a choinneáil air sin, gan chiúnas, Bhris mé mo rialachaí féin agus léamh go mall réidh. Scéalta New York Times Baineann an scéal mór leis an éacsadas imirceach seo san Eoraip ó áiteanna mar an tSiria, Iordáin agus Afganastáin chun na hEorpa agus go háirithe chun na Gearmáine. Baineann an scéal go príomha leis na mionrudaí agus leis na sonraí go háirithe, cé mar a dhéanann tú do bhealach ón tSiria chun na Gearmáine? Bhuel, uimhir a haon bhíonn dídean agus bhíonn uisce ag teastáil ach uimhir a dó, b'fhéidir an rud is tábhachtaí, caithfidh fón cliste a bheith agat. Úsáideann na himircigh na fóin chliste seo chun fáil amach cá bhfuil siad agus cá bhfuil a dtriall. Tá 'fhios againn, mar shampla, go bhfuil, á, seo an focal atá uaim, níl mé ag úsáid an focal sceallóg, tá 'fhios agam nach, nach é sin an focal ceart. Slis. Slis. Sin ceann maith. Caithfidh slis GPS a bheith sa ghléas agus caithfidh an gléas a bheith in ann aipeanna mar Google Maps a úsáid. Agus leis an GPS, Google Maps, bíonn siad in ann fáil amach cén tír ina bhfuil siad, cén chathair ina bhfuil siad agus cé chomh fada is atá siad ón ceann scríbe, an Ghearmáin mar shampla. Tá siad seo chomh tábhachtach do na himircigh gur ar áiseanna luchtaithe atá siad ag triall seachas áiseanna bhia agus tugann siad le fios gurb é easpa leictreachais an strus is mó atá ar a bhíonn orthu agus iad ag taisteal. Dar le duine acu, gach uair a bhainim tír nua amach, ceannaím cárta sim nua agus gníomhachtaím an t-idirlíon ann ionas go mbeidh mé in ann mé féin a áitiú, ní hé sin an focal a bheadh uaim, a aimsiú, a aimsiú, is dócha. Beidh. Beidh tú aimsithe más ann thú agus má tá tú san áit chéanna ina bhfuil tú ach is dócha gur féidir leat tú féin a aimsiú ar an teileafón freisin. Scéal uimhir a dó. stocmhalartáin agus luachanna stoic. Seo é an séú lá as a chéile gur shleamhnaigh stocanna timpeall an domhain agus dar leis an scéal seo tá ag géarú leis an titim seo, leis an sleamhnú seo. A fhad, aisteach le rá, agus atá géilleagar na Stát Aontaithe féin ag séideogacht leis, sé sin tá an ghéarchéim stoc seo, an ghéarchéim mhargaidh seo ag tarlú beag beann ar an tobthitim sna margaí agus sna stocmhalartáin timpeall an domhain. So sin scéal uimhir a dó. Scéal uimhir a trí tá um Ní hé ceistiúchán bord fiosraithe, nach ea? Tá fiosrúchán ar siúl i rialtas Mheiriceá faoi láthair faoin chaoi inar Tá áthas orm go bhfuil mé ag déanamh seo. Ní smaoineoinn ar an bhfocal. Bhreathnóinn i ndiaidh an fhocail marach mé bheith ag taifeadadh. Mí-ionramháil an focal atá uaim agus is cosúil gur dearnadh mí-ionramháil ar na. measúnachtaí ar ISIS i measc lucht eolais míleata agus spiaireachta. Bhí an mí-ionramháil seo ar siúl den chuid is mó le taispeáint go raibh ag éirí le feachtas na Stát Aontaithe in aghaidh ISIS. Leanfar ar aghaidh leis an bhfiosrúchán seo agus ní dóigh liom go gcloisfidh muid mórán eile faoi go ceann tamaillín eile. idéalach ar fheabhas. Táthar ag Leanacht leis an síordhíospóireacht faoin tSiria. Go fóill tá rialtas Bashar al-Assad fós i réim ach tá ISIS ag gabháil níos mó talún sa tír sin le cupla bliain anuas agus déarfainn go bhfuil an tIarthar ar tinneall le titim an réimis sin. Ar ndú tá Iosrael ar tinneall leis an rud céanna freisin agus níl fhios agam chomh feasach agus atá na Stáit Aontaithe ar an obair atá Iosrael ag déanamh chun an tSiria a leagan, réimeas Assad a leagan. Go cinnte, níl ISIS pioc níos fearr, ach tá fhios ag Iosrael nach bhfuil seans ar bith ag ISIS stát ceart, stát ceart a dhéanamh as an talamh atá gafa acu sa tSiria agus san Iaráic. Mar sin, tá na Stáit Aontaithe ag leanacht ar aghaidh lena n-iarrachtaí iarrthóir inmharthana a aimsiú chun tacaíocht a thabhairt dóibh in aghaidh uimhir a haon Bashar al-Assad ach uimhir a dó ISIS. An t-aon iarrthóir atá feicthe go dtí seo ná dream darb ainm Ahrar al-Sham, Fir saora na Siria. Ach an fhadhb is mó leosan ná gur antoiscí iad agus go bhfuil siad i bhfad amach ar dheis Ioslam. agus go bhfuil ceangal acu le Al Qaeda. So, níl fhios ag na Stáit Aontaithe céard is féidir leo a dhéanamh, go deimhin ní bheidh siad in ann go héasca tacaíocht a thabhairt don dream seo. Scéal na n-iarrthóirí uachtaránachta ceann eile ar an ar leathanach tosaí an New York Times, bainteach arís le iarrthóir Poblachtánach, sa chás seo Donald Trump.

é Donald Trump agus níl a chur chuige i dtaobh feachtasaíochta pioc níos comhghnásaí. Is cosúil go bhfuil sé ag piocadh a bhainisteoirí feachtais sa chaoi chéanna agus a eagraíonn sé an clár teilifíse The Apprentice, sé sin caithfidh gach iarrthóir pitch a dhéanamh agus caitear amach é nó glactar leis de réir mar a éiríonn leis insan pitch. Ní ghuím ádh mór air ach más é sin is atá uaidh, ádh mór, go mbrisfeadh sé a chos. Sar sin. Agus an scéal deireanach ar an, ar leathanach tosaí an New York Times, is saghas gné-alt é, bainteach le hollscoileanna agus an chaoi ina bhfuil siad ag glacadh le níos mó agus níos mó airgead príobháideach. chun foirgnimh a thógáil agus saotharlanna a thógáil agus go háirithe áiseanna spóirt a chur ar fáil ach na comhlachtaí seo a bheith marcáilte ar shlí amháin nó ar shlí eile. Admhaigh, admhálacha aitheanta, aitheanta, na comhlachtaí seo a bheith aitheanta ar shlí éigin agus mar sin má tá Nike tar éis ollscoil Oregon a ghabháil tá Under Armour tar éis ollscoil Maryland a ghabháil agus sic semper ní déarfaidh mé Tyrannus.

Tá an bhrothallacht imithe agus cé go bhfuil an teocht sna hochtóidí tá sé i bhfad níos inghlactha ná mar a bhí an aimsir sna laethantaí beaga anuas. So sin mo chuid don lá seo. Tá súil agam gur bhain sibh tairbhe as an nuaíocht agus go bhfeicfidh muid a chéile arís sar i bhfad, nó ar a laghad go bhfeicfidh sibhse mise agus mé ag léamh na nuaíochta. So tógaigí go bog é agus bíodh lá deas agaibh. Slán!